Caithfidh mise a rá, níor, níor fhoghlaim mé féin an Ghaeilge go dtí, níor fhoghlaim mise an Ghaeilge go dtí go raibh mé fiche bliain d'aois agus déarfainn mar gheall air sin go bhfuil tuiscint agamsa ar an phróiseas atá i gceist nuair a théann duine fásta i mbun teanga a fhoghlaim. An chéad rud a déarfainn le foghlaimeoir ar bith, an chéad rud a déarfainn ná ní thig le duine ar bith teanga a theagasc duit. Ní thig le múinteoir teanga a theagasc duit. Caithfidh tusa dul agus an teanga a shealbhú tú féin. Caithfidh tusa dul agus an teanga a ghoid. Caithfidh tú dul agus í, cineál, í a fháil duit féin. Ní féidir le duine an teanga a thabhairt duit. Sin an chéad rud. So, agus caithfidh tú sin a dhéanamh achan lá. Now. Bheadh cúpla, b'fhéidir, moladh agamsa fá choinne foghlaimeoirí fásta. Uimhir a haon, tá cineál droch-chlú faoi láthair ag, i measc lucht an oideachais don choincheap seo 'foghlaim de ghlanmheabhair'. Caithtear anuas air go minic. Ach tá mise ag rá, má tá tú, mar dhuine fásta, ag foghlaim teanga úir, Foghlaim rudaí de ghlanmheabhair. Foghlaim briathra, foghlaim struchtúr agus coimhréir na teanga agus foghlaim go leor abairtí agus stór focal a bhaineann le rudaí a bhfuil suim agat iontu. Agus ansin má tá rudaí foghlamtha agat, ar a laghad tá tobar i d'intinn. agus nuair atá comhrá le déanamh agat tá tú ábalta tarraingt ar an tobar sin. Ach mura bhfuil aon rud foghlamtha agat níl aon tobar agat le tarraingt air. So sin an chéad rud, ná bíodh, ná bíodh cineál faitíos ort rudaí a fhoghlaim de ghlanmheabhair agus iad a choinneáil mar chineál tobar i d'intinn le húsáid amach anseo. Uimhir a dó, ina dhiaidh sin, caithfidh tú an teanga a úsáid achan lá. Am, Níl aon amhras faoi, tá sé rud beag cosúil le gléas ceoil a fhoghlaim nó aon scil ar leith. Má imríonn tú peil uair amháin sa tseachtain, níl tú ag dul a bheith i do pheileadóir. Má thógann tú uirlis ceoil uair amháin sa tseachtain, níl tú ag dul a bheith i do cheoltóir. is caithfidh tú an teanga nó aon scil mar seo a, caithfidh tú é a tharraingt isteach i do shaol laethúil. B'fhearr i bhfad cúig bhomaite dhéag iontach gníomhach a dhéanamh gach lá ná uair a chloig a chaitheamh i seomra an ranga sa tseachtain. Is maith dul chuig an seomra ranga ach déanfaidh tú níos mó an cúig bhomaite dhéag tú féin an féinfhoghlaim sin agus caithfidh tú í a úsáid. Tá go leor deiseanna úsáide anois fosta le cur leis sin. Now nuair a deirim úsáid, caithfidh tú gach gné den teanga a úsáid. Níl sé maith go leor a rá gur mhaith leat í a labhairt agus gan bacadh leis na rudaí eile. Más foghlaimeoir tú, caithfidh tú an teanga a léamh gach lá. Tá go leor nuacht agus píosaí le léamh ar an idirlíon anois. Is féidir rudaí a léamh ar na meáin shóisialta, Gaeilge amháin, b'fhéidir, ag leibhéal sóisialta. Tá leathanach an-suimiúil nuachta ag RTÉ anois agus athraíonn an nuacht ansin achan, b'fhéidir, cúpla uair an chloig agus ní bhíonn na scéaltaí rófhada, ní théann siad isteach ródhomhain, níl ann ach trí nó ceithre pharagraf. Éisteacht, caithfidh tú éisteacht leis an teanga achan lá le dul i dtaithí ar an luas cainte atá ag cainteoirí dúchais. Ní cainteoir dúchais mé féin ach ar bhealach caithfidh tú, is cuma cén leibhéal nó cumas labhartha atá agat, caithfidh do chluas, a bheith ina éisteoir dúchais ar bhealach agus níl aon dóigh leis sin a fhoghlaim ach éisteacht leis na cainteoirí dúchais ar Raidió na Gaeltachta agus ar aon ardán eile a dtig leat teacht ar chainteoirí dúchais orthu. Nó fiú cainteoirí maithe ní chaithfidh siad a bheith ina gcainteoirí dúchais. So úsáid í achan lá, píosa a scríobh, píosa a léamh agus caithfidh tú, Is dóiche, comhluadar a dhéanamh le Gaeil eile nó sin ceann de na fadhbanna atá ag daoine a thagann chuig na ranganna in amanna. Is strainséirí iad. Tagann siad isteach sa seomra ranga, fiche duine, b'fhéidir, agus ansin fágann siad an seomra ranga, téann siad isteach ar ais i measc na mBéarlóirí, áit nach bhfuil suim ar bith ag aon duine sa teanga, agus ansin caitheann siad seacht lá agus tagann siad ar ais arís. agus ní féidir dul chun cinn a dhéanamh mura dtugann tú an teanga isteach i do shaol laethúil so caithfidh tú a bheith cairdiúil agus comhluadar a dhéanamh le cainteoirí Gaeilge agus so sin an dara rud úsáid í a úsáid gach lá. An tríú rud déarfainn fosta caithfidh tú a bheith cróga you know ar bhealach caithfidh tú a bheith sásta dul amach agus is cuma cén tuairim nó cén droch amharc nó cé má dhéanann tú botún nó rud ar bith caithfidh tú dul amach agus Gaeilge a labhairt mar ar bhealach tá sé níos deacra an nós teanga atá agat a bhriseadh ná mar atá sé teanga a fhoghlaim. Tá go leor daoine ann atá ábalta an teanga a fhoghlaim ach níl siad ábalta an nós teanga atá acu a bhriseadh. Leanann siad ar aghaidh ag caint i mBéarla déarfaid siad cad é mar atá tú, cúpla focal agus ansin rachaid siad ar ais go dtí an Béarla i gcónaí. So caithfidh tú an nós teanga atá agat a bhriseadh agus a bheith sásta an Ghaeilge a labhairt in achan chomhthéacs le haon duine a bhfuil Gaeilge acu. So déarfainn le daoine bí cróga agus ná héist le tuairim ar bith má shíleann duine ó ní thig nó ná bíodh eagla ort roimh chainteoirí dúchais. nó roimh aon dearcadh atá ag aon duine eile. Is leatsa an teanga chomh maith le duine ar bith eile, is cuma cén cumas atá agat sa teanga.